N baden maliyɛnw aw ni ɲɔgɔn tuma fasoden man ka don ɔ n bɛna nin video kɛ j'espère que a tɛna janya donc ka kuma fɛn fila de kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wasobagaciya diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw en tout cas ee n'a bɔr'o la ale ni jeune mun bɛ wuli bi malheureusement jeunesse mɔgɔ dama dɔw bɛ yen bi olu bɛ wuli la k'a fɔ k'u bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ défend à n'importe quel prix ka sans apporter des arguments non sigi a yɛrɛ fanba bɛna base o yɛrɛ de kan o de important de don n bolo mais n bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wasobagatiya dɔ yira walasa k'u jiko dɔw yira fɔlɔ bila en évidence n bɛ sɔrɔ ka kuma u defanbaga minnu bɛ k'a fɔ k'olu b'u ka kɛlɛ kɛ olu dɔw ka kɛlɛ kɛcogo ka hakilina di o yɔrɔ dɔ fana kan donc clash tɛ foyi tɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la de don walasa an bɛ se ka ko kɛ danbetigiya kɔnɔna na bonya kɔnɔna na cogo min na sa critique bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn contredit a bɛ kɛ bonya kɔnɔna na a bɛ kɛ ni argumentw de ye a bɛ kɛ ni daliluyaw de ye a tɛ kɛ ni i n'a fɔ dɔw b'u ta dusu fɛ k'a kɛ cogo min na donc an bɛna don video in kɔnɔna na ka image caman yira eh, waso ninnu kow kan video b'a la foto b'a la après an bɛ sɔrɔ ka kuma defanbaga ninnu ka yɔrɔ kan donc an ka taa fɛ

o ko fana na an fantanw na tuguni réseaux sociaux sanfɛ k'an ka dugawu k'a ye donc voilà dɔ b'a fɔ ko waso tɛ mais ne bolo moi je parle pour moi pour moi waso de don musa n'i yɛrɛ kun tɛ an na réseaux sociaux sanfɛ n'i y'i ka mobili san bon an bɛ se k'a fɔ ala y'a k'i ye i y'a sɔrɔ c'est pas la peine de venir nous exposer ça donc là ɲɛ b'a la a b'a ka salon kɔnɔ clim nin kɔrɔ sanfa dugu fa jeune dɔ a bɛ se ka k'a kɔrɔkɛ yɛrɛ don n t'a dɔn en tout cas ɲɔgɔnna jeune dɔ o bɛ ka sen digidigi donc ni n'an ka mɔgɔbaw ye Mali la donc lui il est en mode mɔgɔba comme ça a sen bɛ ka digidigi hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile clim nin kɔrɔ wɛrɛ fɛ a dalen don salon kɔnɔ ka masaya da fasa bɛ ka da cogo min a bɛ ka da ten kameraw bɛ ka filime filime lui n'est pas sans savoir que nin fɛn in bɛna taa bila réseaux sociaux de kan a b'a kalama pɛrɛn parce que a bɛ ka filime ni smartphone ye telefɔni ye a b'a dɔn a laban ye réseaux sociaux de ye a yɛrɛ bɛ sɔnnen don o ma fana donc o de la ne b'a fɔ ko waso de don cogo o cogo a dabɔlen don a kama de c'est juste la propagande k'a yira muso b'a fɔ ko nin bɛ digi dɔw la donc an b'aw sɔn pɛrɛn a yɛrɛ b'o fɔ a ka wajulu dɔw la ne tun kɛlen don ka bonyaba ta ka da suwala kan sa a ye denmisɛnninw dɛmɛ u ka kɛlɛ caman na denmisɛnninw mana bɔ ka kɛlɛ mun kɛ maliyɛnw bɛ wuli ka kɛlɛ mun kɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ a caman na ne yɛrɛ ye n ka wideyo dɔ tun kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ko kan n y'a ci a ma mesaji la k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ fɔ diinɛ yanfan tuma caman a bɛ ci fɔ karamɔgɔw ye tuma caman donc o foli k'a ye mais je vois que comportement dɔw b'a yɛrɛ la c'est c'est c'est désolant quoi donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la i da kiminikɔrɔ bɛ k'i sen bisi bisi i muso tɛ i dɔgɔnin tɛ i ɲɔgɔnna kiminikɔrɔ ɲɔgɔn k'o kɔrɔ ko se b'e ye ko wari b'e kun k'e ye serifu ye donc voilà c'est ça le comportement de an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ comportement de ye nin mɔgɔbaw donc où est l'humilité majigin bɛ min diinɛ ɲɛmɔgɔ kan ka majigin de aw ko k'aw mɔkɛ ye kira ye nɛɛma ni kisi b'a ye an ma nin y'aw mɔkɛ la dɛ an ma nin m'aw mɔkɛ ka tariku foyi la a ka histoire foyi la k'a tun b'a da de ko a ɲɔgɔnna cɛ ɲɔgɔn dɔ k'a sen digidigi k'a fasaw da k'a lɔgilɔgi k'o kɔrɔ k'ale ye kira ye an m'o mɛn an m'o ye donc voilà donc k'aw ka mɔgɔbaw image dɔ yira aw la dɔɔni aw m'u défendre donc ko mɔgɔbaw don ko mɔgɔw kana foyi f'u ma non nin comportement sugu b'u la aw yɛrɛ ma foyi f'u ma k'u ka ninnu dabila donc ni mɔgɔ wɛrɛ y'o fɔ ne kɔni fɛ an man k'o tigiw neni an man k'u dɔgɔya n'a bɛna ni daluya dɔ ye k'u bɛ ka mun kɛ nin k'a ka kan daluya la an bɛ k'o kɔnɔ an bolo wagalen an bolo fila bɛ k'o daluyaw kɔnɔ mais jusqu'à preuve du contraire an tɛ sɔn an b'an hakilina fɔ a ko kan bonya kɔnɔna na an tɛ mɔgɔ si neni an bɛ ka jogo dɔw de denonse jogo denonseli ani mɔgɔ neni a tɛ kelen ye voilà aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na Bon voilà donc nin ye sirifu denmisɛnninw ye suala bayaya dɔgɔkɛ ale ni eh, sirifu usman madani ayidara denkɛ iba donc voilà f'u k'a jira an na k'u bɛ range rover de kɔnɔ sinon u t'u yɛrɛ sɔrɔ donc u tun bɛ ka interview sunkalo dɔ de kɔnɔna na k'u ka dugawu kɛ maliyɛnw ye ko sa k'olu ye sirifu ye donc filimeli tɛ se k'a daminɛ directement mobili kɔnɔna na f'u ka mobili bɛɛ de jira fɔlɔ k'a jira ko range rover don c'est vraiment triste donc an bɛna se cɛkɔrɔba yɛrɛ ma sisan ko ma ko papa bonheur serifu usman madani ayidara yɛrɛ donc ale fana bɛna ta kɛ du jɔlen k'a ban ansaru y'a san faransi miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru bɔn o de papiye dira anniversaire don bɔn an b'u fo sara bɛ ala de bolo k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u dɛmɛ euh, donc baden maliyɛnw komi n'an ko yan ko cerise sur le gâteau tubabu ka kuma don n t'a dɔn n bɛn'o fɔ bamanankan na cogo min na en tout cas c'est que ka a k'a bila a dan na quoi ka a bɛɛ kari an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ en fait donc komi eh, ko so sanna yan fɛ euh, France 850 millions. Donc, anniversaire, 60, 60 euh, ans anniversaire la. Donc, c'est san min dar'o kan. So min sann'o la, ni bɛɛ da bɛnna ka, plus d'un milliard, c'est le numéro. Donc, nin tun y'o photo ni so in yɛrɛ kɔnɔna de. A filmera a yɛrɛ ka mɔgɔw de fɛ. Donc, ka tila k'a bila réseaux sociaux kan, ka waso an fantanw na. U bɛ ka an fantan mun ka kɛlɛ kɛ, k'an ka hakɛ defan don o don. nin ye tulonkɛ de kɛtɔ ye an fantanw na tantɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a ka ɲi ko ala de y'a k'a ye ala de y'a k'a ye o de maliyɛn ka kuma ye n'i kumana dɔrɔn k'e ye ɲɛngo de ye fɛn fɛn mana kɛ ko ala de y'o kɛ n'o de don an dun tɛ fara bɛɛ la dun an ka fara politisiyɛnw yɛrɛ la an ka fara bɛɛ la IBK ATT mɔgɔ mɔgɔ an ka fara bɛɛ la ala de y'a kɛ bɛɛ ye an bɛ ka tɔɲɔ an bɛ ka sa jihadisiw bɛ k'an faga ala de fana y'o kɛ an ka bɛɛ to yen nɔ mɔgɔ si kana mɔgɔ kiritike wala dɔnku ni mɔgɔ an kɔni hakili ma s'o ma an ko ni ko min kɛra a tɛ bɛn a bɛ fɔ de dɔnku an ɲɛ bɛ so in kɔnɔna na pisini belebeleba fɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ dɔnku nin ye serifu madani ka so de ye après la maison de paris après so mun b'a bolo bankoni na après fɛn fɛn bɛɛ b'a bolo nin fana taara ka d'a ma k'a ka san bi wɔɔrɔ ni kelen anniversaire 2016 la wala Donc aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ video in filmera a yɛrɛ ka mɔgɔw de fɛ bon mɔgɔ mun y'a filme u yɛrɛw y'u ɲɛdaw yira mais n y'olu tigɛ ka bɔ video la ça ça c'est pas important an tɛ yan ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛda yira an bɛ ka kuma serifu usumani serifu karamɔgɔ olu ka mɔgɔbaya wasow de kan donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na o yeko ye fɔko ban so kɔnɔna filɛ u yɛrɛ de bɛ k'a yira an na an ma taa ɲini wala
a filɛ ni kira kun donna kungo kɔnɔ kungo sogo b'a ka fini nunkun de minɛ ka hɔrɔma ni bonya ɲinin a ye kungo sogo e ma ye imam jafar sɔdiku delila k'a fɔ mɔgɔw ye o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ girin ko kira ka minibar u t'u bolo maga o la u b'a mu fari la u bɛ taa kira ka bere kɔrɔ ta k'o mu fari la imam jafar sɔdiku ko a bɛ kan ka min kɛ a ka ɲi kira ka fɛn kɔrɔ k'o mu i fari la a bila barika barikaba b'u la ko mais kira yɛrɛ bɛ aw cɛ la aw kɔni bɛ k'a ɲɛ cɛ o kan ko anw minnu ye kira somɔgɔw ye imam jafar sɔdiku bɛ kan ka kuma nin don ko anw minnu ye kira somɔgɔw ye ni kira jeli bɛ anw na aw ɲɛ bɛ anw na mais aw bɛ kan k'a ɲɛ cɛ anw kan ka girin a ka bere n'a ka eh, fini kɔrɔw kan ale k'o ye faamu ko de ye ni mɔgɔ min hakili jɛyara dɔrɔn o bɛ kɛ faamutigiba ye tarima faamu mɔgɔ mɔgɔ bɛ ban ala kira somɔgɔ dɔ la sisan hali n'o tun ye kira ye o tun bɛ ban kira la an b'a ye k'a fɔ mawuludu san o san suwala baya hayidara e bɛ mawuludu kɛ i yɛrɛ ye ala kira muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o mɔden y'i ye siga fosi t'a la direct
an baden maliyɛnw nin kɔni ale ale tɛ présenter mɔgɔ la tuguni donc an bɛɛ bɔra k'a ye an balimakɛ malika ale bɔra ka video caman kɛ nin cɛ in kan lasana lasana tarawele donc ale ka yuruguyurugu ko ale ni a ka mɔgɔ bɔsi a ka baara kɔnɔna na n'o baara ye ko moriya karamɔgɔya donc a filɛ a filɛ k'a taara a taara château de jɔ kajulu n t'a dɔn kajulu y'a ka dugu de ye wa certainement en tout cas so in taara jɔ kajulu donc a yɛrɛ ye mun fɔ k'a bɛ kajulu ani n ye video sɔrɔ yɔrɔ min na olu fana y'o de fɔ a yɛrɛ y'o fana y'o fɔ donc so filɛ dɛ donc n'an ka karamɔgɔ y'an ka mɔgɔbaw donc ale kɔni ye nin kɛ dɔrɔn de k'a yira malika malgré i ye fɛn fɛn kɛ n na nin je suis en forme n bɛ n dan na je suis au top je suis au sommet i ma foyi kɛ n na donc filɛ nin ye n bɛna n yɛrɛ yira aw la tuguni maliyɛnw se de bɛ n ye wari de bɛ n kun na donc a filɛ nin ye donc fantanw tɔɲɔli wari mɔgɔw ka fantan wariniw minɛ k'u mɔgɔw hakili la ka ka ka u u u u lajarabi ko la k'u la nata lada ko kan u tɛ se ka ko min ɲɛ u ye k'u ka wariw minɛ donc u bɛ taa nin so sugu de jɔ n'o wariw ye ka sɔrɔ k'u n'u filmer sisan k'o yira an na kɔlɔsi b'a yɛrɛ bolo pourquoi kɔlɔsi b'i bolo Euh, je je comprends pas c'est à la mise en scène de la a yɛrɛ kɔni jeko ko fɔ ko ban o ma se ne yɛrɛ ka n da sɛgɛnna kuma na a yɛrɛ k'a lajɛ ni kun jumɛn bɛ nin video in kɛli la kamera bɛ bila ale kɔ yala yala la a b'a ka so yɔrɔ yira an fantanw na k'an k'a lajɛ k'ale ka réussite de filɛ nin ye wari de b'ale kun donc ninnu ye an ka karamɔgɔw ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye ninnu ye mɔgɔw b'a fɔ ko ka ninnu de bonya ko foyi kana fɔ ninnu ma k'i kana u sɔn fɔ k'u bɛ ka kojugu kɛ u k'i jeli min k'o kana fɔ k'i k'u to yen ko karamɔgɔw de don ko kɔlɔsi b'u bolo fini jɛman b'u la wala ko jama b'u kɔ nka a filɛ bɛ ka yala ale ye château de jɔ bon wari de b'ale kun na sauf k'an t'a dɔn a bɛ baara jɔnjɔn mun kɛla malheureusement n'i ka entreprise de tun b'i bolo y a pas de souci i ta i ka wari i y'a sɔrɔ i sɛgɛn ni wɔsi la mais jusqu'à preuve de contraire an t'i ka entreprise ko kalama en tout cas ne t'a kalama ni n bɔr'a kalama fana n b'o fɔ n'a sɔrɔ wari source justifiera sinon bi an ɲɛ bɛ mun na voilà a yɛrɛ bɛ wuli sisan ka taa option dɔ k'a la pour que ka lumière ninnu na yɛlɛma yɛlɛma plafond na donc kamera nin ka tila k'i jɔ o la tuguni k'o yira an na voilà an k'a ye k'a fɔ option mun bɛ so la tout ça donc euh, voilà c'est ça lumière nin bɛ kɛ rouge ni a bɛ kɛ bleu ni ye karamɔgɔ n'a ka kɔlɔsi donc c'est ça donc ça il faut juste montrer sa réussite aux pauvres donc on réussira donc voilà a ma juguya ni rappeur ninnu ye sa wa clashikɛla ni mun b'u yɛrɛ yira yɛrɛ n ye etazi jɔ n ye dan ta kɛ tan tɔ n y'a kɛ yan fɛ n ye n ba ka so jɔ donc karamɔgɔw fana ta kɛr'o de n ye etazi jɔ n y'a kɛ tan tɔ n ye misiri dayɛlɛ yan fɛ n y'a kɛ yan fɛ n ye ekɔliso jɔ yan fɛ n ye n yɛrɛ ka so jɔ yan fɛ 200 millions 400 millions ah c'est ça bon en tout cas a bɛna sigi ka dugawu kɛ an k'o lamɛn anw kɛnɛ y'a kɛ bɛ Kajolo n'a lamini fɔlɔ n'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo bari ɲinan mawuludu a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ o tuma an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ya rabbi ala min ɲinan ta yira an na a ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛ na rasulu kanu kosɔn ɲinan ta ye hami minnu sɔrɔ an na ya rabbi ala ka bɛɛ nɔgɔya a ye degun minnu sɔrɔ an na ya rabbi ala ka bɛɛ wuli ka bɔ an kan an b'a ɲini alahu taala fɛ a y'a sɔrɔ an bɛ hinɛ min kɔnɔ ala ka dɔ fara o kan a y'a sɔrɔ an bɛ nɛɛma min kɔnɔ ala ka dɔ fara o kan rasulu kanu kosɔn salli ala rasul masha allah
bon ne bɛ bɔ min ni sungurunbamuso in jaabi ne yɛrɛ ka video ra tiɲɛ yɛrɛ la ka muso jaabi video ra a man di ne ye parce que anw ye cɛbakɔrɔw de ye an ye cɛbakɔrɔw de ye ka bras de fer kɛ ni muso ye ala kana fanga di ne ma mais n cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn n b'a tereke a y'a nɛn sɔgɔ ka bukili don a la an ka silamɛya yɛrɛ bila gɛrɛ fɛ an danbe est-ce que o y'an danbe dɔ ye wa silamɛya kuma n'an ka da silamɛya yɛrɛ kɔnɔ nin o bɛ kɛ ko caman de tuguni an k'a ta an danbe la an danbe est-ce que an danbe la muso ka ɲi k'a nɛn sɔgɔ wa a y'a nɛn sɔgɔ ka bukili don a la bon o ye min ye an ye min ye kɛnɛ kan peut-être b'a sɔrɔ a barakun yɛrɛ sɔgɔ maa m'a bara ta ye a cɛ de bɛ se k'o confirmer wala cɛ minnu y'a jɛnɛya olu bɛ se k'o confirmer peut-être b'a sɔrɔ fana a y'a ɲɛfɛla yɛrɛ fana sɔgɔ ka bukili don a la
an bɛ kuma daminɛ mɔgɔ min na o ye jɛnɛ jɛnɛ sogodogo rouge à lèvres i b'a fɔ komi gɔnjigiba kajatu donc an bɛna se e jɛnɛ sogodogo ma e CDR tɔgɔ belebeleba den sigibaga foyi ma se ka y'o la fo e kɔ e mɔgɔ min yɛrɛ n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ fɛn o fɛn n'i y'a ta k'a biri ka na ni faso tɔgɔ ye nkalon kan ala bɛ birifini sama ka bɔ i la d'accord wari bɛ e jɛnɛ sogodogo bolo i bɛ ka bɔ k'i ka etaziw yira fantanw na aw bɛ ka fantan minnu ka kɛlɛ kɛ kalabanciya kuma la aw da la aw n'aw bɛ miiri k'aw ye hɔrɔn ye k'aw ye silamɛw ye aw man kan k'aw ka nafolotigiya fɔ mɔgɔw ɲɛna se tɛ mɔgɔ minnu ye du jɔlen k'a ban ansaru y'a san faransi eh, miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ seegin ani joli ani miliyɔn bi duuru bon o de papier dira anniversaire don bon an b'u fo u sara bɛ ala de bolo k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u dɛmɛ
jɛnɛ kabini e wolola kabini e jɛnɛ sogodogo wolola kuma foyi t'e da kɔnɔ nin bɛ n bolo dɛ nin bɛ n bolo dɛ karisa fantanden karisa famaden on dirait que e jɛnɛ sogodogo e ni wari wolola de ne ko ala ko ta mɔgɔw ko hayidara an b'i nɔfɛ mm. wa an ni n'an ka nafolo de bɛ di e ma ne bɛ ka balo ten de mm. ne ka so jɔra ten miliyɔn kɛmɛ saba miliyɔn bi duuru u ye dɔwɛrɛ daminɛ sisan mm. miliyɔn kɛmɛ eh, eh, eh, kɛmɛ ni joli o taara o la kaban kɛmɛ ni bi duuru taara o la kaban o ma se yɔrɔ si fɔlɔ.
arasa a ma fa valeur dɔn a ma ba valeur dɔn den ɲɛnaman tɛ a ti mali karamɔgɔw bonya a ye denmisɛnninw ɲɛ dɔn bibi na mali karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na dɔn donc a sungurunkɔrɔ bafili n'a ye janaya n'a ni bafili mun ye janaya kɛ fo ka taga u wasa bafili sunguru bamusoni mun bɛ ka a biri cɛw ye 5 euro nɔfɛ wo kɔnɔnaw la yen faransi ye o bafili de ko don donc a k'a dɔn k'a fɔ komi arasa y'a dɔn sisan k'a fɔ a yɛrɛ tɛ se ka bɔ bilen ka dɔ fɔ mali silamɛw ma a bɛ ka mɔgɔw de sara mɔgɔ minnu bɛ bɔ sisan k'a kɛ donc nin dakurunya fila fila dɔrɔn de don bafili yɛrɛ hinɛ bɛ ne la parce que bafili mun yɛrɛ tɛ se ka hali a yɛrɛ ka silipu ko ka jɛ n'a fɔra ko bafili de bɛ bɔ ko ka na fɔ ko wa ko karamɔgɔ dɔ y'a kɛ tantɔ karamɔgɔ dɔ y'a kɛ tantɔ aw dun b'a dɔn k'a fɔ ko sɛk serif usumani madani hayidara ko dɔw de fa don dɔw de dɔw de dɔw de faw don dɔw de kɔrɔkɛw don dɔw de masaw don dɔw de mɔkɛ don n'a fɔra ko aw mana aw sigi ko k'o lajɛ ko wayi k'o donna tantɔ k'o bɔra tantɔ ko hayidara ko ko mɔgɔ kana n'ale ka kɛlɛ kɛ ko wayi ko ko ala de bɛ hayidara ka kɛlɛ kɛ ala tɛ jigin ka na hayidara ka kɛlɛ kɛ bilahi ala tɛ jigin ka na ala hayidara ka kɛlɛ kɛ ala bɛ jɔn dɔw de yamaruya jɔn minnu b'a kɛ wa an tɛna sigi k'o lajɛ bi an tɛna sigi k'o lajɛ sini donc bafili nin tun ye premier épisode ye ka k'i kan fɔlɔ i b'i sigi n bɛ nalen ni i ka jula juguya foto minnu bɛ yen e ma tila ju feere la fɔlɔ bafili i n'i dagala ne ne ye dagala ye dɔrɔn ça me rappelle walayi bilahi a bɛ hakili jigin fali de la i ma tila i ka jula juguya la fɔlɔ ne e bɔra k'e bɛna dɔ fɔ mali karamɔgɔ ma bilahi bafili tu me fais trop pitié mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛn n'u ko man di ala ye n'u bɛ k'u ju feere i n'a fɔ e yɛrɛ bafili bɛ cogoya min na e bɛ ka tila ka tag'i nɔrɔ olu de la e bɛ ɲina n'olu bɛɛ kɔ ka tag'i nɔrɔ sɛk serif usumani madani hayidara de la mais ras baji i ka nin complot mun bilalen don i ka nin complot mun bilalen don hayidara kama i k'i sigi i k'i sigi a kan walayi bilayi tɛ se bafili i ka jula juguya foto n b'a bila bilahi n b'a bila e bɛ sungurubaya de la e kan ka fɛɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ bɔ o sungurubaya la fɔlɔ 5 euro 5 euro bafili n'a y'a ye dɔrɔn a b'a wele ko 5 euro bafili donc euh, n baden silamɛw ani n baden maliyɛnw euh, aw yɛrɛ bɔra ka nin kumakan ninnu mɛn aw yɛrɛ bɔra ka nin commentaire ninnu ye

u fɛ ka adresser u la donc c'est juste pour vous dire que i b'i ka karamɔgɔ défend ça c'est tout à fait ton droit on est en démocratie ni mɔgɔ ye fɛn dɔ f'i ka karamɔgɔ ma ou e kanubaga ma ni a tɛ ka bɛn e ma ou bien e fɛ tiɲɛ tɛ a tigi bɛ ka nkalon de tigɛ ou bien a bɛ ka min fɔ daliya t'a bolo i fana bɛ na n'i ka daliyaw de ka kuma daliya sira kan k'a yira k'a fɔ jo b'e ka karamɔgɔ fɛ i ka karamɔgɔ ma foyi kɛ ka karamɔgɔ ye min fɔ a bɛ daga surtout a bɛ ka kuma diinɛ sira de kan na n'a daluyaw ye a filɛ kuranɛ in kɔnɔ kuranɛ aya ye ou bien a filɛ nin adisa in kɔnɔ nin adisa hɔrɔn ye a filɛ tantɔ karamɔgɔ bɛ ka jogo min kɛ ni a ka fɔta min filɛ a dagalen don donc karisa e bɛ ka min fɔ o de tɛ tiɲɛ ne b'a fɛ a k'o sugu de kɛ pitbull pulɔba buba fanɛ ou bien soyala fana b'a la ou bien seku tunkara n'a bɛ bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kan'u ka karamɔgɔ dɔgɔya a kana bɔ ten dɔrɔn k'o fɔ parce que aw yɛrɛ fana bɛ ka mun kɛ aw fana bɛ ka mɔgɔ dɔ de dɔgɔya o tigi kɛra karamɔgɔ ye sa o ma kɛ karamɔgɔ ye mɔgɔ si man ka dɔgɔya ten fu kunna karamɔgɔya ko t'o la mɔgɔ si ni dɔgɔya man kan nkalon kan fu kan a bɛ fɔ o ma ko mankutu tiɲɛ o tɛ critique ye o mankutu tiɲɛ de mais nasa ni critique bɛ ka k'aw ka karamɔgɔ la k'a fɔ k'a ye fɛn dɔ fɔ kunu ko bi a fɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ ou bien a ye kɛwale dɔ kɛ kunu bi a bɛ ka kɛwale wɛrɛ kɛ min ni silamɛya tɛ bɛn ou bien min ni an ka société tagabolo tɛ bɛn n'o digir'i la ça c'est ton droit a ka digi i la n'a ka di i ye a ka digi i la mais n'i bɛ na i ka na ni daluya de an ka ko kɛ daluya ko a kana bɔ ka mɔgɔw nɛni sa aw fɛ fɛ b'u ka kuma min fɔ k'an taa aw si da kɔ an badenw bɔra k'a lamɛn aw yɛrɛ k'a lamɛn aw ka videow bɛ yen ne m'a bɛɛ ta dɛ n ye coupure de kɛ yɔrɔ min bɛ n intéresser n y'o ta o kɔrɔ tɛ ko n b'a fɛ ka aw ka kumakan mayɛlɛma mayɛlɛma videow bɛ fan bɛɛ bɛɛ bɛ se k'a ta k'a bɛɛ lamɛn a yɛrɛ b'aw yɛrɛ bolo donc a y'a kumakanw lamɛn k'a fɔ pulɔba yɛrɛ ko k'e ka kɛlɛ de ye nin mɔgɔ ka fara diinɛ mɔgɔ la mɔgɔ ka far'u la sinon o y'e ka kɛlɛ ye e bɛ taa mɔgɔ bɛ t'e sɔrɔ ka da la c'est quoi le rapport ka taa mɔgɔ ka da la ko parce que ko dɔ ye dɔ fɔ karamɔgɔ dɔ ma ni min bɛ ka fɔ n'o ma bɛn e ma bɔ ni daliluyaw ye i k'a jira k'a fɔ o tigi de bɛ nkalontigɛ la ko min bɛ k'a fɔ k'o de ye tiɲɛ ye janni k'a fɔ k'a fɔ ka mɔgɔw traiter de sunguruba ka mɔgɔw nɛni nɛni jugu k'i da la ten ka jurumu k'i yɛrɛ kan e ka karamɔgɔ yɛrɛ tɛna jurumu min sɔrɔ e de bɛ k'o sɔrɔ ko karamɔgɔ ko da b'a yɛrɛ c'est pas intéressant pitbull pareil a bɛ bɔ ka bɔ ka baga waliden ma k'a neni k'o kɔrɔ ko a karamɔgɔ sɔn fɔ a ye mun fɔ a ye bɔ k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ko daliluya fil'aw bolo nin mais aw kana bɔ k'a neni parce que k'a y'o fɔ daliluya ko dɔrɔn de don ale bɛ ka daliluya de fɔ a ma foyi da karamɔgɔ la a ye fɛn dɔ de fɔ ko karamɔgɔ ye nin fɔ kunu i ye nin fɔ bi i ye nin kɛ kunu i bɛ ka nin kɛ bi u ye nin fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a daliluya tɛ yen n'a daliluya b'aw bolo a ye na n'o ye an pɛrɛselen don k'o dɔrɔn de kɔnɔ mais a kana bɔ ka mɔgɔw neni ten wa a bɛ ka jurumu de k'aw yɛrɛ kan ten n t'a dɔn n'aw t'a kalama wa bɛ ni mun de don c'est moi j'arrive pas à comprendre ça a ye mɔgɔninfinw de a bɛ ko dɔn j'espère pour vous en tout cas aw dɔw taara ekɔli la hali ni mun ma taa ekɔli la i ye diɲɛ yaala i ye ko dɔw ye ko caman ye aw si bɛ yɔrɔ min na bi aw kan ka fɛn dɔn donc a kana pɛrɛmɛ ka taa mɔgɔw neni tan neni jugu fu falaki olu ju t'a la minnu bɛ se ka kunko las'aw yɛrɛ ma ko karamɔgɔ ka sɔrɔ karamɔgɔ n'a ka denbaya nanama sigilen don diɲɛnatigɛ fɛn sugu bɛɛ b'u bolo ni porobilɛmu y'i sɔrɔ san fu y'e de ta karamɔgɔ ka ba baga t'a la ka foyi t'a la donc yɔrɔ dɔ de tun don k'a fɔ an ɲɛna pulɔba pitbull Buba Fanɛ Seku Tunkara Sowala parce que an bɛ video lajɛ aw de ka kuma ka ca a la karamɔgɔ ko karamɔgɔ ko à chaque fois chaque fois donc n'i bɛ karamɔgɔ defan bɔ ni daliluyaw ye k'i ka karamɔgɔ defan n'i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ defan bɔ ni daliluya ye k'o tigi defan sabula aw yɛrɛ fana ka baara ye mun ye mɔgɔ wɛrɛ kiritikeli de don aw bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw de kiritike aw b'olu tigiw neni yɛrɛ buruja kiritikeli yɛrɛ tɛ tuguni sa kiritikeli tun ye ka mɔgɔ la conscientiser de ka fɛn dɔ reproche k'i la walasa i ka segin kɔ aw ta ye nenini don a ye na ni daliluyaw ye donc n'olu tigiw fana ka mɔgɔw bɛɛ ko k'olu fana ka bɔ ko k'aw neni de gratuitement est ce que a bɛ ɲɛ wa dilanni y'o ye wa a ma dabɔ dilanni kama la dans ce cas la donc a ye na ni daliluyaw ye an b'o dɔrɔn de nɔfɛ ne filɛ ka nin video in kɛ kilasi t'aw kilasili tɛ sa puloba ne yɛrɛ contacter i ka video dɔ kɔnɔna na i ye kuma dɔ fɔ pour que n k'i ɲininka n t'a dɔn i y'a fɔ kun min kama e ka hakilina ye i yɛlɛla ne ma ko moi je te fais rire i y'o de kɛ ka n jaabi a banna donc c'est pour ça moi je passe à travers une vidéo j'espère k'i bɛn'a mɛn n'a y'i diya i bɛ se ka n contacter an bɛ se ka kuma eh, pitbull pareil ou seku tunkara ou buba fanɛ ou mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye mun b'a fɔ k'a bɛ karamɔgɔw defan parce que k'u bɛ ka kiritike a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a bɛ se ka n contacter an bɛ se ka kuma problème foyi t'a la mais a ye na ni daliluyaw ye dɔrɔn k'a fɔ a kɛra ne ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye mun bɛ ka karamɔgɔw kiritike u bɛ k'a kɛ kun de kama u tɛ k'a kɛ ten gratuitement donc mɔgɔw bɛ yen n'u fana bɛ nkalon d'u la fana a ye na n'a ye aw k'u ka nkalon jɔ u la c'est tout ce que moi je demande an ka fara ɲɔgɔn nenini ma neni tɛ kɛlɛ poloba e ko k'e bɛ kɛlɛ kɛ ko ala tɛ jigin ka haidara ka kɛlɛ kɛ k'a bɛ mɔgɔ de sɔrɔ min b'a kɛlɛ kɛ donc ni e y'o mɔgɔ dɔ ye nin tɛ kɛlɛkɛ cogo ye ne fɛ poloba n'i bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni hɔrɔnya de kɛlɛ bɛ kɛ ni kumakanw de argumentw de ça on est en, en débat contradictoire c'est débat d'idées de donc an bɛna ni éléments de ka ɲɔgɔn ka kumaw contredire neni tɛ karisa ye sunguruba ye harcèlement tɛ ou bien eh, chantage tɛ karisa i julankolon foto bɛ n bolo i don yan fɛ i bɔ yan fɛ non ou bien diffamation pitbull karisa a y'a yɔrɔ dɔ sɔgɔ a y'a yɔrɔ dɔ sɔgɔ nin kumaw non ça ça n'a rien à voir avec ce que la personne reproche à votre karamɔgɔ donc an ka kɛ an ka yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye an ka yɛrɛ kɛ adulte ye an tɛ denmisɛnnin tugun an si tɛ den tuguni denw b'an tila bɛɛ bolo an bɛɛ ye denbayatigiw de ye donc an kana ɲɔgɔn buruja k'an to réseaux sociaux kan k'o kɔrɔ ko karamɔgɔ karamɔgɔ ka foyi tɛ nin na ni problème taara fɛn fɛn sɔrɔ bi bi na karamɔgɔ ka foyi t'aw la an n'aw kungo de don donc yɔrɔ dɔrɔn de tun don j'espère que aw bɛna faamuyali sɔrɔ a la a lamɛnbaga bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ a la donc a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma